Chilima Maluwa Chilima Maluwa Chilima Maluwa Chilima Maluwa Chilima ayi a vice state president takulandirani pano pa Kaphatenga mdera la TA Bibi Salima Kwacha! Kwacha! UTM! UTM! PP! PP! Viva Freedom Party, viva! Viva Freedom Party, viva! Power! Power! Uh, Mundilole bwana Vice State President, pa nthawi ino tisadayambe zonse ndiyitane a Sinya Mvu kuti atitsekulire ndi pemphero popeza anonso ndi malo otsiriza bwana mzika Nkambiri.

Ah, tipemphere mulemekezeke mulungu wathu mulungu wamkulu kumwamba ndi dziko lapansi tikuthokozani mulungu chifukwa popanda inu palibe chilichonse cholengedwa chimene chingakhale mwamtendere zikomo mulungu wathu chifukwa cha msonkhano waukulu umene wadza pano pakaphatenga Mu dera la gogo TA Bibi Salima, makamaka chifukwa cha mtsogoleri amene wadza pakati pathu bambo Ambuye Bwana Saulos Chilima amene iwo ali vice president wa dziko lino komanso president wa chipani Ambuye chimene inu mwachikonza kuti mwa mgwirizano chilamulire dziko lino. Mulungu wathu ndinu Mulungu wamkulu ndipo Mulungu wadongosolo. Titsimikizira kuti popanda inu Ambuye palibe chilichonse chimene tingachilandire m'dziko lapansi, koma inu mukakhalapo Ambuye zonse zidzatheka. Chifukwa chake dziko mutalilenga kulikhala mtendere, padakhalanso zovuta mkatimo, koma kuti zitheke mudalankhula kuti pemphani chidzapatsidwa. Gogodani chidzatseguliridwa. Pompano tikudziwa tikupemphera mu dzina la Yesu kuti tsogolerani azitsogoleri awa makamakanso iwo amene adza pano kutsogolo kwawo kuli Dr. Lazarus Chakwera amenenso nawo ndi ena amene ali mkatimo pa umodzi mulungu wanga akuyembekezera kutenga dziko ili kuti akalilamulire kuti tonse tikakhalenso mu mtendere Zikomo popeza zonse zimatheka ndi inu. Tikupereka msonkhano wonse pamaso panu kuti titengere fundo zosiyanasiyana zimene akatilankhula. Mulungu wanga ngakhale pena patalakwika koma olongosola ndinu. Mbuye wanga msonkhano si wathu. Ili ndi pemphero ndi pembedzero kuti zonse zikatheke ndi inu Mulungu wachifundo kuti mawa ndi mkuja tikadyerere mawu amene angatisiire pano popeza izi Zinthu zovomerezeka kuchokera ku mpando wachifumu tapemphera zonsezi kudzera mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu tidzakondwera zonse mudachita ndi kutheka. Ameni.
Kwacha! Bwana Vice State President Anthuwa ku Loseni kubweraku chiyembekezo chawo, anthu ali mmavuto chiyembekezo chawo ndi inuyo ndi a Chakwera basi. Pali anyamata apa akufa ndi ulova, pali alimi athonje apa likadali mmanyumba ali pa mavuto. Mgwirizano umene anthuwa akudalira ndi wa inu ndi a Chakwera osati mgwirizano uja ongosinthana makapusi iyayi ongosinthana zipewa ndiye ine pano ngati regional chairman wakuchigwa kuti mudziwe kuti mgwirizano ndi woyeneradi palinso regional chairman wa utm bambo mitenga bwerani aone anthuwa kuti anthufe tuyenda limodzi tigwirane manja bwanawe umenewo ndiye mgwirizano weniweni zikomo kwambiri Koma pano pa Kaphatenga ku Salima mwasangalala ndi a Chilima eti mukamfunse neba uja kuti kodi pulezidenti wanu uja angayime mmene akhera bwana kukhala pasakugwa akuchota chindibodi kwacha ayi bwana nthawi ino mundilole Ndiitane a Senior Group Nnimadimba akulandireni m'malo mwa Bibi Salima adzalankhule pa nthawi ino, nthawi yanu a Senior.
Zikomo msonkhano wonse zikomo bwana chifukwa chofika malo yano ine m'malo mwa agogo chalo bibi salima tikulandireni inu amene muli vice president wa dziko lino la malawi komanso amene muli vice president wa tonse alliance zikomo kwambiri kuti chakukomerani kuyima pano mkanthawi kochepa monga mwafikiramu Kuno ife takulandirani. Gogo anandituma kuti ndikuwuzeni kuti anthu onse ali okondwa kwambiri chifukwa cha mfundo zimene mumapereka pa wailesi zokhudzana ndi ulimi. Nkhani ya fetereza nkhani ya mmene mbewu zidzagulidwire zimene zija anandiuza kuti ndizitchule kuti amazimva muli kufotokozera m'mawayilesi ndiye akukhulupirira kuti m'nthawi yanu zimenezi zidzaoneka ndi maso ndipo andiuza kuti nawonso ali mkati mopemphera kuti mulungu amene amakonda wanthu kuti azikhala mu mtendere mugwire ntchito imeneyi kuti anthu amenewa amene ali pa tonse alliance adzakhale ndi mwayi wotsogolera dziko lino poona kuti zolankhula zawo nzochepa nganene ndikachulutsa zonena potokutuma sumapita patali Kunena kuti ine m'malo mwa iwo gogo Bibi Salima koma m'malo mwa ine mwini tikuti zikomo kwambiri kuti bwana zakukomerani kuyima malo ano zikomo.
Bwana muonjezera pompanonso tili ndi constituency governor a utm bambo saidi bwerani bwana akuoneni komanso a constituency chairman a malawi congress party bambo joseph Kapwiti Bwerani akuoneni bwana. Ayi zikomo kwambiri tikakhale pasi tikakhale pasi tikakhale pasi. Kodi mudalembetsa voti? Muli ready kukavotera achilima ndi achakwera? Takwezani manja amene mudalembetsa apa. Iyayi bwana boma mwatenga pa 23 boma mwatenga. Bwana pompano tili ndi ma members a National Executive Committee kuchokera ku UTM pali a director women ali pompano komanso bambo Chidanti ali pompano komanso mamembala a National Executive olemekezeka George Zulu phungu waku Lilongwe ali pompano Ulemu Msungama ali pompano tili ndinso memba wa NEC Eliya Kamphinda Banda komanso Augustine Mtendere ndi olemekezeka anzawo timu yonse zipani zonse zili pano musaone achilima ali okha ndi achakwera iyayi Pa nthawi ino bwana ndimafuna ndikuyimitsireni khansalanso wa dera lino Yusufu Chizonga bwera angokupatsa moni bwana ukakhalenso pansi amene ndi phungu wa dera lino la Kalonga Ward. Azikomo kwambiri. Pa nthawi ino ndiimiritse phungu wa dera lino Gerald Phiri wa Salima Central. Olemekezeka mupereka moni komanso mulankhuleko tikupatseniko lankhulaniko 2 minutes anthu mwapatse moni zikomo kwambiri tatiya tipange chibakera chonchi athatha atipita
ndikanena kwacha munena kuti tsogolo lowala lafika kwacha bwana kunotu atati sangabwere sizingatheke anyamata ake ngamphamvu kwambiri Uh, the, state, the, the state vice president Dr. Saulos Chilima amene mwabwera kwathu kwa Kaphatenga takulandirani kuno ku Salima Central Constituency. Komanso mafumu athu ulemu kwa bibi Salima, magulupu ndi onse akuchipani akuluakulu. Bwana, popeza ine ndimalankhula kwambiri koma ndi 1 minute imene andipatsa ndimangofuna kuti bwana mwadzionera kuno sitimadikira bandi kuti ibwere kuti tikulandireni tabwera kalekale kukudikirani chifukwa tidangomva ife kuti inu mukubwera tinadziwa kuti basi ndiye kuti fetereza uja watsika kuno ku Salima bwana ndimangofuna kuti ndikulimbitseni mtima mukamayenda kwina konseko kuno dpp singapeze voti anthu akuno kwa Kaphatenga inu mukupita ku khoti anthu apano pa Kaphatenga amapita pa msewu kuti Jane Ansah uja atule pansi udindo ife kuno dpp sitimayifuna kuyambira kalekale chomwe tikufuna ife tikufuna inu nda Chakwera mutenge boma ife mavuto a thonje kuno thonje kuno limangofumbwa kusowa misika wogula koma tikudziwa kuti inu mukalowa mboma ulimi ubwereranso pachimake komanso dziko lino taonani anthu akunotu amafuna anyamata amphamvu taonani mnyamata wanune adatisankha u MP nchifukwa chakenso adakufuna kuti inu mukhale pa mpando taonani vuto losankha magogo mpaka nalero sakutuluka ati ugogo wake vuto losankha nkhalamba tufuna wotere ngati inu muzitiyendera nanga pulezidenti amakhala mchipinda nde at- atati amtundu wanji amenewo munthu atati iwe ndi mkazi wako basi atati tufuna inu oyenda amphamvu onyamula thumba la fetereza atati olo kungowapatsa kafi- ka 50 kg ka fetereza ndiye kuti maliro ndiye ndimafuna kuti ndi chimwemwe chonse ndingokulandirani m'malo mwa anthu onse kuno ndipo popeza mamawa muli nafenso Mutiona tikukuperekezani zikomo kwambiri a state vice president zikomo kwambiri ayi zikomo kwambiri zikomo kwambiri pa nthawi ino ndimafuna mwachidule ndiyimiritse ma- amayi makuta bwerani bwana lero sadakuoneni komanso Asipika akazombo anthu ndi mwayi omwewo bwerani akuoneni mutsutsa bwana amayi makuta alankhuleko ngati azimayi kenako inuyo akupatsani mupereka kwa bwana zikomo kwambiri kapena angopereka ndi amayi omwewa Ame, amayi lankhulani kwa bwana then asipika amalizire zikomo kwambiri
Kwacha! Kwacha! UTM! UTM! A, Ulemu wanu a Vice President a dziko lino la Malawi komanso amene muli a President a chipani chathu cha utm komanso amene muli oyenda pamodzi ndi a Chakwera pa mgwirizano wathu wa Tonse Alliance. Ine mawu ambiri pano ndilibe. Azanga nonse amene mwacho-. ma MP onse amene muli pano nonse aliyense payekha payekha alandire ulemu wake. Ine ndayima pano bwana chifukwa cha azimayi. Azimayi ifeyo tidakhala pansi tidadandaula kuti inuyo muyime pamodzi na a Chakwera. inuyo nkutimvera ife tikuti ulemu wanu tikuthokoza kwambiri kuti mudatimvera chipempho chathu chimene tidapempha chimenechi komanso programu yanu imene mudayika inu ya 75 billion ngongole ndiye kuti azimayi ngati akuno ku Salima kuno tikhala ndi mwayi wopeza ngongole ifeyo azimayi azimayi muli pano nonse aliyense achitenge chinthu ichi kunena kuti voti kuti itheke nomba wani ndife azimayi ndipo gulu mdziko lino la malawi azimayi ndife ambiri kuposa munthu wina aliyense mdziko lino la malawi ndipo ichi ichi kuti chitheke ifeyo azimayi tikauza anyamata athu amene adalembetsa komanso tikauza azibambo kuwalimbikitsa kuti ichi ichi Ifeyo a president athu achakwera ndi achilima atizula kale minga kunsana ndipo pamene mukukhala muzidziwa president kuti ifeyo ngati azimayi a dziko la malawi sitikubwerera mbuyoyi tikudziwa kuti mgwirizano wanu woyankha ndi pa 23 kapena pa tinene kuti tsiku lililonse limene angayike ifeyo ngati azimayi a dziko lino la malawi tili rede kuti ifeyo ah, tivota mosayang'ananso munthu yayi ineyo m'malo mwa nthawi ah, ulemu wanu Zikomo.

Viva Freedom Party, viva! Nanga Mtambo bwana poyamba ndimafuna ndithokoze mafumu chigawo chonse chino kuno kunyanja mmene tayamba kuyenda dzulo mafumu mwatuluka zikomo kwambiri ndithokozeso anthu nonse bwana kulikonse tikupita tikupeza wanthu ambirimbiri aliyense angotiombera manja koma anthunu ena apa bwana ndipange ripoti pali maziphunzitsi pali apolisi pali manesi amati akamapanga litaya alibe nyumba manesi amagwira ntchito mwina nesi imodzi mapeshenti over 100 koma akamapanga litaya alibe nyumba pamene mukutenga boma ndi a Chakwera ganizirani ma civil servants azikhala ndi nyumba yake yogonamo komanso nyumba ya lenti bwana kuno ku Salima msewu wa m5 suli bwino msewu umene anamanga ndi Kamuzu koma pano lakhala gawo limodzi limene anthu ambiri akuferapo pamene mukutenga boma ndi a Chakwera konzani msewu wathu wa m5 achinyamata akufuna maloni azimayi akufuna maloni pano pa Salima ndi paboma pali anyamata a kabaza tufuna achoke ku kabaza wa njinga apita ku ma Sienta koma poti msonkhanowu si wanga pachindalendale Jane Ansah watsanzika dzulo ndifuna ndifune ndiuzenso makomishona wonse achoke ndifune ndiuzenso Alufandika achoke chifukwa ife Amalawi situfuna masewera kodi Amalawi mulola phada mulola masewera ndiye Alufandika ndi timu yako musowe tufuna electoral commission ya chilungamo ulendo uno wina afuna wina asafune a Chilima nda Chakwera boma mawa bwana abweranso akufuna kuchiko ku Chipoka akufuna ku Senga Bay Salima mawazeka bwana wayankhula
Ai, ai, ai, ai, ai, ai. zikomo zikomo zikomo timalizire pano kwa lero kuti kwina tisungire mkute wa mawa eti e, nanga si Chichewa chakenso amatero kuti kuyimba ng'oma sikuswayi nde tisawonongeretu kwina tisunga kwa mawa zinthu zizawonongeka kale Awa alipowa awononga kwasala kungonena kuti ife tikangomalizitsa ukachonga samatero? Mwambi wakenso ulipo amati galu akagwera pa chitsime olo mtakapa anthu satani? Samwako. Kwacha! Kwacha! UTM! UTM! Assalamu alaikum. Poyamba tithokoze gogo
bibi Salima ndi magogo onse amene muli pompano mwatilandira komanso mwapatula nthawi kuti mukhale nafe pano tikuti zikomo mavuto oyambirira kukhudzana ndi kumafumu zovuta zimakhala zitatu kusokoneza ufumuwo chifukwa cha ndale chachiwiri mswahala umene ndimawutcha kuti mchipongwe kwa mafumu komanso namba 3 nkhani ya makuponi 2500 sangakhale malipiro a munthu aa mchipongwe ndi chibwana kusakaniza ansa lake makhala danger pano tabwera tikuyenda tikukumbutsana ndikuti tikukumbutsana chifukwa kampeni ya chaka chatha sinathe kalekale inatha ngati masiku omwe ano chaka chatha koma zimene zachitika pakatipa zimene zachi- zatichedwetsa kuti dziko lipite kutsogolo kudachitika zotani adabera nangati ziyankhulanso mozi- mozimbayitsa ngati direct adabera zisankho adasokoneza sokoneza ndiye kumwamba ndi kukhoti adagwirizana kuti anthu ambava achoke zisankho tiyambirenso mdziko kuti zinthu zisunthe pamafunika anthu olimba mtima kamuzu adanena kuti chitaganya chithe chidatha chifukwa cholimba mtima. Kuno chaka chatha nafenso tinalimba mtima. Akuluakulu makani ngabwino. Komatu ma- osamangoti makani achisawawatu iyayi. Makani ache ngati amene timapanga enafe. Ehe. Chifukwa chaka chatha anthu amati iyayi uyu akangolumbira walumbira sizinathekepo kuno. Ife timafuna pamene anthu akuti sizinathekepo mpamene timapitapo. Kuti kutheka koyambirira tikhale ifeyo oyambirira. N'chifukwa chake tinapita ku khoti ndi kumakakhala kumene kucha miyezi ndi miyezi kumadikirira tsiku tinkadikirira pa 3 February ndipo pa 3 february mpamene anatchaya yoyamba pa down osamvetsa nkubweranso ndi ukali kutimulanso nayo ina ti down pano akulimbikiratu tsopano zisankho amakonza ndi ameki anasankha kuti muzisankha muzipanga zisankho ndiye pano mungoti mwazungulira uku mwazungulira uku mwazungulira uku tsiku linatu chisankho amatha kuzapanga ndi mulungu mwini wake ndithu ndiye mukanangopanga zisankhozo osati muzingoti 23 2 july eh, 39 eh, 73 aa ikani deti tikavote dziko lizipita kutsogolo ili mukaumirira chisankho apanga mwini wake kumwambako ife tili phee pano Tanenatu zikomo tabwera pano tikuti tisakumbutsane apa mulipo mmapemphera chaka chatha mulandu uyende bwino mulandu uyende bwino mulandu uyende bwino ndiye mulungu adamva mapemphero mulungu adamva mapemphero mulandu udayenda bwino koma mawu nawa mulungu savota Timvana apa. Mulungu sanayambe atavotapo chikhalirecho. Amavota ndani? Ndiye uko ku khoti anthu adagwira ntchito ya umboni, maloya, majaji yawo adapanga itatu. Yasala ya ndani? Tsikulo likakwana kaya pa 23 Juni pano kaya mpati. Koma nafe kuti chisankho chili tsiku lakuti. zinthu ziwiri. Choyamba kukavota, chachiwiri kukaiteteza votiyo. Uku ku khoti anthu tinakhalako miyezi yosachepera 5 kuvota amavota tsiku limodzi osati miyezi ndati eti tsiku limodzi tikadzipereke tonsefe kwa tsiku limodzi lokha kuti dziko lizipita kutsogolo nanji nanji ulendo uno chisankho chake chophweka chophwekatu ndi cha purezidenti chokha ndipo anthu opikisananso ndi atatu tikumvana anthu opikisana ndi atatu mayina awo ndiwatchule pano oyambirira dr chakwera tikumvana eh? kwinako enawo maina awo sindiwadziwa koma pa namba wani pali ndani mukamakataya nthawi kuyang'ana zina mukachita chidima m'masomu pa namba wani kungochonga mukaona nkhope yanga ili pamenepopo Mmenemo tonsefe tili momo ndi ine amene ndili momonso. Achakwera aja mukazawapeza akachotsa magalasi timafanana ndithu. Mukakachonga pamenepo ndiye kuti dzikoli tikulifunira zabwino lidzipita kutsogolo. Ena apa muli ndi nkhawa timasule nkhawazo. Abwanji nanga mgwirizanowu chipani chatere Palibe chipani chatha zipani zangogwirizana tikumvanatu kuchulukanso bodza m'Malawi muno ndiye timafuna kumabwera poyera ngati pano nkumakonza tu iyayi koma inu nkhope yanu siikakhala pa ballot paper ndiye sitikavota aa tati mukapanga mgwirizano Mmanena kuti atsogole ndi awa nde tidapanga chisankho ulendo uno atsogole ndi achakwera ine ndizatsogola ulendo winawo tikumvana dr chakwera zoti akhalire upresident ali nazo ndipo akukhaladi upresident Inenso kuti ndikhale president, u president yo ndi ine tikhoza kumakhalana. Koma tati ulendo uno akutsogola ndani? Nde tikavotera achakwera tonse. Si livesi tikupita kuti kutsogolo. Poti atsogole ndani tinadutsapo. Tasankha kuti atsogola ndi achakwera. Yes, follows. Timatero. Pachichewa. Tikavotera achakwerawo ndiye kuti tikutero kuti dziko lino poyamba tigwirizane nsanje mpakana ku chitipa, nkhotakota mpakana ku mchinji tonsefe ndi amodzi tilimange dzikoli koma tisangolimanga kokha tonsefe munomo tidzimvamo kukoma. mabizinesi adziyenda sukulu zabwino ntchito zabwino ulimi umene tikunena ku Salima kuno wathonjewo ukhale wabwino kuli nsombanso kuno timagulapo mpasa yowuma ija timagula kumene ulimi umenewo ndi umene utatukule miyoyo ya anthu kunoko wina asadzabwere ndi bodza "Ah, ulimi si nkhani ndi nkhani yayikulu koopsa ulimi Tisamakonde kumvera anthu abodza timvere anthu amene akutiuza zoona. Ulimi upite patsogolo poyamba tikuti tikonze nkhani ya njala. Apatu amayankhula akuno kuli mavuto thonje sakutigula likufumbwa inu muombera mmanja. Muombera mmanja chakuti sakugulani thonjero. Zimenezo nzombera mmanja. Tiwombera mmanja kuti amanena zoona eti. Koma zoona amanenazo nzokwiyitsa. pali kusiyana akuno ku Salima kuli njala anthu malikhweru pamenepo muimbire likhweru njala ayi koma anthu pena tikamakwiya kuti oo basi akutiseweretsa mbi kukwiya kwake si ndewu si mikangano koma ukavotera pa 23 pano ukavotera Dr. Chakwera tizipita kutsogolo ntchito zimene tidalonjeza zilipo ndithu manifesto iyi ndi manifesto iyi kuyika pamodzi nkumapita kutsogolo osati manifesto iyi nkung'amba iyinso nkung'amba nkukhala opanda chochita ayi koma kuzitenga kuzika pamodzi tikupita kutsogolo ngati dziko Tidalonjeza ngongole zopereka kwa mabizinesi, achinyamata, azimayi. Ngongolezo zilipo, ndalama zidapezeka kale. Kwatsala kungoyamba kupereka. Osatinso kupereka kwachinyengo koti yambani mwatipatsa kadi ndiye tikupatseni ndalama. Mm-mm. Alipo kale ma village bank, ma banki, ma sacco ndi a- zi- ma microfinance organization alipo kale. Muzikathana ndi amenewo osati chipani ngongole achipani amapereka kutiko? Tikufuna ngongole zotukula mtundu wa Malawi zopeza wina aliyense osangoti achipani chimodzi kapena mtundu umodzi mmalawi aliyense. Tikutero ma mega farm tidanena aja akhalapo ndithu akhala sikuti sakhala ayi. Usogoleri wabwino umene amaunena Dr. Chakwera uja uli pamenepo ndithu ndi ofunikira tithetse kuba osati banja ili likaba lipatsale anzawowa awa akabanso abweze uku nde ngati ife ntchito yathu ndi yoonelera anthu akuba aa ayi likomere tonse dziko ili tizipita kutsogolo Pamene tukamba nkhani yonena kuti anthu azidya katatu pa tsiku, ndimaibwereza chifukwa ena amaiyesa ngati nkhani yamasewera. Si yamasewera ayi. Kudya katatu pa tsiku, ayi imene si nkhani, bodza n'nkhani chifukwa ena lero agona njala. Tikufuna aliyense katatu pa tsiku, 1 January mpaka na 31 December, tsiku lililonse katatu, mawa, masana, madzulo, wamkulu, wamng'ono, wamuna, wamkazi, wantawuni, wakumudzi, aliyense katatu. ukanena kuti ndidya kamodzi ukhale wopanga chisankho chifukwa chonena kuti mwina malaya ayamba kuthina ngati mmene akuthinira a asipika aja atha kuchepetsa kudya nkumadya kamodzi kuti malaya azikwana eti zoona koma komanso ngati tikupanga mapemphero apadera timasala kugona ndi cha- kugona ndi njala si mapemphero m'mavuto. Tsono Chichewa chakenso amatero kuti achichi amati usiwa sazonda. Alipo nanga kuti, "Ah, kodi usiwa uja munagona bwanji nawo lero? Ah, ah. Ayi. Kuno sanajambule mapu kuti m- ku kamapu aka ka Malawi ka apa ndiye pakhale amphawi sadatero Mulungu. Zonse kuno zilipo, anthu olimbikira ntchito alipo, anthu anzeru zawo alipo, nthaka ilipo, madzi alipo, zonse kuno ziliponso. Umatisowa ndi utsogoleri oti utitengere mbali yolondola. Lero papezeka mpata wapadera ndati ndi kumwamba komwe anatsutsa kuti awa asakhale mtsogoleri adaba awa. Lero tikavote dziko lizipita kutsogolo. Tikuti poyambirira tikakonze ulimi zoyamba zokolola zathu zikhale zambiri, tikakolola zina tikagulitsa, tikagulitsa tidzitukula miyoyo yathu. Kuti tikolole zambiri pamafunika chani poyambirira? Fetereza. Ndiye ife tikamanena ena amakopera kapenapo ena amafuna azisokoneza nkhani. nchifake naganiza kuti ife fetereza tiziyenda naye kuti amene akufuna kutsutsa azipanganso zimene tikupanga panozi nawo aziyenda naye wawo basi nabweranso naye apa kuti uyuyu sitingagulitse mtengo wakuti koma wakuti osati kumangotsutsira kutalitali ngati uko ayi komanso kubwereza pano timanena zokha zimene tingakwanitse kuchita tikamati munthu akadzaba adzagwidwa obera zisankho tinati akaba agwidwa sanagwidwe ali ndi matipex m'matumbapo lero tipex kulibe nchifake zise- zisankho angozizembazemba kuso opanda tipex tikayipanga bwanji tifuna dziko lokomera tonse tidzidya kumundako tikolole zambiri nde ena pano amati a fetereza kuno amadula Asiya pa 23 June pano feteleza udula asiya pamene. Chifukwa ife mtengo tidalengeza kale koma chimavuta anthu kuchulutsa kukhotetsa nkhani. Ndiye ndabwera nayo yali apayo tadikira ndipakono. si ameneyo mwamuona fertilizer uyu 50 kilo pano simugula 22000 amene Wi- wina abwera atayese tione ngati sapezeka ali pasipa tsopano uyu tikugula 22000 koma kuyambira pa 23 juni pano fetereza uyu tidzigula 4495 tikumvana eti 22000 kwacha matumba folo nkutsalanso ndi chenje chopangira haya transport tikumvana ati Tsono thumba li mmene limalemerera basi ndalisenza pano ndi kudzanena bodza nde mmutu mwangamu muli bwino bwino? Uyu fetereza 4495 pa 22000 kwacha matumba folo. Nchifukwa chani tikutero? Tikufuna kuti poyambirira magogowa apume kunyozedwa ndi timakuponi. Nanga inu fetereza wa nkapu mudathirapo m'munda? Lero nkumadabwa a njala, ee njala nchifukwa fetereza kumaika wa nkapu. Lero 22,000 yanuyo sinduti muwonjezere ndalama zina mukapemphe ayi. 22 yomweyo m'malo mwa thumba limodzi mukatenga matumba 4 apa ndinasenza thumba mmandijambula zikadzapanda kutheka mudzanditumizire zithunzi ine sinapangepo drama asinditha koma ili thumba ili 4495 ndiye kuti nkhani imeneyo tikathera kumundako zokolola ngachuluka tiyambe kukaona kumsika tsopano kumsika konse tikakonze kuti thukuta lathu lipite pachione amene pano tili pano amene tikufuna dziko lokoma ndipo pa 23 June pano amene tikavotere Dr. Chakwera takwezani manja mwamba tione pano. Tisise, tisise, tisise, tisise. Sitinaone bwino koma takwezaninsoni tione amene tikavotere Dr. Chakwera. Zikomo. ayi sipalephera pagulu amakhalabe ndi afiti zimachitika koma tikutero kuti pa 23 juni pano tikavote dziko lino lisinthe lizipita kutsogolo mawu omaliza Pamene tidapanga mgwirizano zipani zambirimbiri timanena kuti Malawi akhale mmodzi ligwirizanenso dzikoli limayamba kupasuka ili. Ndiye pano popeza pali magogo pali anthu akuluakulu timafuna ndisiye mawu awa. Akabwera anthu pano kumadzapanga kampeni kampeni yachibwana. yofuna kugawa dziko lino kaya pa chipembedzo kaya pa mitundu muzidzudzuliratu pompo osadikira kuti kuchenso ayi pompo dziko ndi anthu ndi amodzi nsanje chitipa nkotakota mchinji ndiponso anthu kumalawi kuno aliyense amapemphera malinga ndi mmene iye amamvera kukoma mu mtima mwake palibe kuti wina akunamizeni kuti awa akavoteredwa athetsa chipembedzo palibe president pa dziko lapansi pano amene amathetsa chipembedzo palibe chipembedzo ndi anthu ndi mulungu wawo apa pali anthu akuluakulu opemphera pano pali mashehe apa pali azibusa apa mboni ndiwowo mukafunse ngati tsiku lina amapemphera kuti mulungu wakumwamba timakupemphani kudzera mwa president wathu kuti mutipatse zakuti zakuti sizinachitikepo pemphero lotero president pa hierarchy ya mapemphero ndi mulungu ndi anthu apa sadziwakotu ena asabwere ndi bodza limenelo kulibe zimenezo aliyense apemphere mmene afunira mwa ufulu wake aliyense yenso kumalawi kuno atha kukhala president wa dziko osatengera kuti amachokera kona iti ya dziko ngati ali nazo zothekera malamulo a dziko lino amanena kuti wakwana zaka 35 akhoza kukhala president wa dziko ngati upresident woyamba ukufuna pachiwiri uli nazo zokuyenereza kuti ukhoza kukhala president nkhani imathera pompo upresident sanalembere mabanja awiri m'malawi muno ayi upresidentinso sanalembere chigawo chimodzi m'malawi muno ayinso Upresident tikasankhe anthu onena kuti dziko lidzipita kutsogolo, dziko lokomera aliyense, anthu tipeze ntchito, anthu tikhale ndi ma business, anthu tizikhala ndi zathu zolandira zimachotsa ulemu kungoyerekeza kusemphana Kachichewa pang'ono amakukumbutsa msangasanga pachipanda ine bwezi mulibe jekete pang'onong'ono akuku mwawaona masiku ano ali kasitepe nsapato zija ndagula ndine tufuna aliyense azikhala ndi zake chifukwa aMalawi ali ndi kuthekera, nzeru tili nazo, nyonga tili nazo, dziko labwino tili nalo. Pa zifukwa zimenezo ndikotheka kuti ku Malawi kuno aliyense akhale osangalala. Mawu amene tikufuna tilimbitse ndi awa, aliyense amene amanena kuti sizingatheke ndi mdani wa dziko. Tikufuna kuno aliyense akamachoka pano achoke ndi mtima wokuti nzotheka. Chifukwa zikadakhala kuti sizotheka bwezi apa apa a Mussa akutijambula ndi ma phone a mmanja. Chifukwa ma phone akale adali opukusa amapachika pa khoma. Nanga zimenezi bwezi tikujambulana. Ma microphone tulankhulira palibe nthambo apa koma tumvana. Kale zimakhala za zingwe ngati amayankhulira deputy speaker. Koma ena adaikapo mtima kuti pakhale nthambo isakhalepo koma anthu tizitanibe, tizimvana mtima wokuti china chilichonse chikhoza kutheka bolani.